Benvenius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'atòngiu.

E torras a coa a brenti prena e satzau. Immoi abarru allutu e atentu, po t'isfidai cun meda passienzia, mancai mi costidi bellu trumentu. Merexani, ses animali malu a cassai e non mancas certu de intelligenzia, ma cust'orta non torras a furriai.
Be', su mrexai, custu animali selvaticu est timiu meda de is pastoris e de is chi trabballant in su satu, ma poita fait a timi aici meda? Su mrexai sigumenti est un'animali meda furbu e non fait a timi feti pastoris e messajus, ma fait a timi sa genti aintru 'e bidda puru, poita custu animali Maladitu, aici ddu naraus totus, chi non fait mancu sparau poita una petza bella po papai, quindi is cassadoris ddu sparant feti po ddu sperdi, est u' animali timiu poita ca arribbiat aintr'e bidda puru po si papai cancua pudda, po ci intrai me is domus e su chi aciapat, cosa chi fait a su noti a scuriu e nisciunu si nd'acatat, e torrat a furriai sempri a scuriu cun sa pudda papada o cun su conillu papau e atrus animalis chi agatat in giru. Eccu poita ca est un'animali furbu e a su stessu tempus meda timiu de totu sa genti, no feti in su satu ma intr'e bidda puru. E ita fadiat però sa genti prima po cumbati is mrexanis? E po cumbati su mrexani nci fiant duas soluzionis, a chi teniat fusilli e nci arrennesciat a ddu bi, ddu sparada. a chi invece no teniat fusili o mancai a chi praticàt in su satu e bidiat su manixu de custu animali, quindi de su mrexai, mancai cumenti ndi bessiat de sa tupa ddi 'onàt u' croppu de matzuca a conca e ddu 'occiat aici po ddu podi sperdi poita poi est un'animali meda frecuenti in totu su satu in meda zonas de totu sa Sardigna.
Biu ca as iscritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandhi Editore in su duemiladiciannoi, liggisi cancu bellu diciu chi cratzit beni cun custa poesia.
U diciu chi poit cratzai beni cun su mrexai, poit essi, Su mrexai cambiat a pillu, ma non a trassas. Custu incapas no est berus feti po su mrexai? E teis arrexoni, poita custu diciu ddu nant po is omini puru, ca poit cambiai a pillu, in sensu ca poit cambiai bisura, poit cambiai bistimenta, perou candu su modu 'e fai, su modu de si cumportai no cambiat certu cambiendi su bistiri o o cambiendi su modu de fai o de traballai o de caminai. Eccu poita ca su mrexai, candu fadeus su riferimentu, cambiat a pillu in su sensu ca podit cambiai su tipu de pilu in s'arcu de s'annu, ma is trassas no ddas càmbiat poita ca ladroni fiat su merexai e ladroni abarrat mancai càmbit de pilu.
Tocat a ddu timmi custu merexai poita est furbu meda, ddu teneus u' atru diciu. U diciu chi podit sempri cratzai, podit essi su pastori, timmit prus su merexai chi no su ladroni. Incapas su ladroi est prus pagu furbu de su mrexai. Su mrexai nd'at sempri fatu assicai is pastoris, specialmenti a su noti, poita ca nci arrennesciat a frigai su pastori mancai fessit iscidu, poita ca su mrexai si movit a scuriu, a bellu a bellu, chentza de si fai biri, mancai striscendi puru in terra o caminendi a bellu, e mancai po si papai u angioi, chentza chi su pastori nci arrennesciat a ddu cassai. Non po nudda is pastoris ddu timiant e ddu timint prus de is ladrois. Medas pastoris teniant fintzas su u cai biancu po si podi cunfundi cun in mesu de is brebeis in modu tali chi nci arrennesciat a cassai su merexai chi acostat chentze podi bi apuntu u colori diversu de is brebeis e quindi su pastori nci arrennesciu Unu pogheddu cun intelligenza sua, a bocì su merexai candu ndi bessiat de sa tupa, unu pogheddu cunfundendi cancu cai mannu in mesu de is brebeis po cassai su merexai prima chi si papessit s'angioni. Eccu poita fiat sa timoria manna de su pastori a su noti, fiat su ladroni cancu 'orta, ma meda, ma meda, ma meda de prus fiat su merexai. E duncas su merexai sì, est furbu, ma incapas su pastori s'est fatu fintzas prus furbu po ddu cumbati. E poita no si contas u' antru diciu?
Sempri riferiu a custas cosas ma chi podi cratzai beni po atras cosas puru, aici nosu naraus, sa musca dda cassas prus cun su melli che cun su felli. Custu diciu mi parit che prus asuba est sa passientzia e s'intelligèntzia. Candu nosu naraus ca sa musca dda cassas prus cun su melli che cun su felli, 'oleus nai, ca cun sa passièntzia, cun s'atentzioni, cun s'intraprendèntzia, cun s'intelligèntzia, nci arrennesceus a risolvi problema, in custu casu a cassai sa musca, naraus, ma a cassai u marexai est sa stessa cosa, o a fai atras cosas, quindi nci arrennesceus a potai ainnantis, S'intendimentu chi teneus nosu, abarrendi calmus e arrexonendi, prus che cun ferenendusi su figau o su felli, po cassai una cosa chi poi no nci arrennesceus, poita ca poi su nervosu, s'afatigai in medas cosas, no potat a arrexonai e quindi no si fait arrennesci a cassai, in custu casu su mrexai o sa musca chi riferia a su proverbiu, chi no nci arrennesceus abarrai Calmus, atentus e usendi su cirobeddu. Tocat a portai passièntzia e intelligèntzia meda in certus momentus. Nosu, dopu de t'ai ascurtau cun passièntzia, ti torraus gràtzias a ibu e torraus gràtzias a is personas chi si funt ascutendi e si donaus apuntamentu po sa pròssima poesia. Gràtzias a totus cussus chi ascutant, a totus is sardus chi ddis praxint custas cosas, chi est sa stòria e sa cultura nosta. A si bi a lestru cun saludi. Deus bollat.